ko ma musokɔrɔnin ka sɔ bɛ ka daga fara k'i jɔ ko ka dɔɔni ko ka fara kan tuguni ma musokɔrɔnin k'i ka sɔ k'a b'i ka daga fara tellement ka ca daga kɔnɔ ko e k'i jɔ ko n ka dɔɔni ko tuguni ka fara kan an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye tant que kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn kɔn ka wuli o tɛ se joona ye voilà kɛlɛ kun fɔlɔ la an ye premier pointw ta i jɔ kɛlɛ ka ban fɔlɔ ni kɛlɛ banna waati min na n'i gagnéna n'i ma gagné i bɛ sɔrɔ k'o fɔ a y'a partager ka commenter ka aimer ka taa n ka chaîne youtube kan ka ye commenter fana ni k'i abonner yen non o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye abonner n ka chaîne youtube kan voilà donald trump ani iran ani israel olu de bɛ ɲɔgɔn na depuis nin y'a semaine sabanan nin don na an bɛna taa semaine naaninan na ça veut dire an bɛna kalo kelen dafa sisan kɛlɛ commencement donald trump ko ani israel k'u bɛ iran ka ko ban dans trois jours trois jours kɔni o kun kana ka jan o kun bɛna n'u ye iran kunkolo tigɛ dɔrɔn iranienw bɛna dɔrɔn k'i da dɔrɔn ka dali kɛ dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban Donald Trump ni Israɛl u y'o plan de ta donc ko Israɛl iraniens ka bɔ ko k'u ka gouvernement ta ko k'u ka yɔrɔw ta ko marchekɛlaw ka bɔ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ k'u bɛna ɲɛmɔgɔw éliminer pour que eh, le fils de Shah u ka ɲɛmɔgɔba dɔ kɔrɔmaba dɔ bɛ yen o denkɛ bɛ Amérique o ye américains ka jɔn de ye donc u bɛna t'o bila Iran présidentya la u bɛ Iran mara donc américains bɛ pétrole ni fɛnw ni Israël bɛ lakana bɛɛ bɛ lakana c'est à dire contrôle total bɛ ta ka di Israël ma kɛlɛ kun de kun ye nin sinon u bɛ ka fɛn o fɛn fɔ kɛlɛ kunna o si tɛ tiɲɛ ye bon o y'o sen don jikalama na olu kun bolo ko jisuma de don donc a nana kɛ jikalama ye u bolo o y'o kun don k'o sen don k'o kɛ cogo bɛɛ la ka fifalanw ta k'a lafifa ka dɛsɛ jikalama bana ka suma jikalama se ka suma cogo min na sisan sisan ka dɛmɛ dali américain ka président ye dɛmɛ dali pour la première fois dans l'histoire ne y'a mɛn américain ka kule ka dɛmɛ dali a kɛla nin kɛlɛ in de la ka diɲɛ bɛɛ wele diɲɛ bɛɛ y'i ban ka na fana a teriw yɛrɛ y'i ban a teri sɛbɛ sɛbɛ ba a y'a juguw dali k'a teriw dali ka na irisiw fɛ yen ko irisiw ka fɛɛrɛ kɛ ka kuma iran fɛ irisiw ko an bɛ se ka kuma iran fɛ mais en condition que aw yɛrɛ a ye binkanni wale min ta ka ɲɛsin iran ma a y'o dabila fɔlɔ a y'o lajɔ pewu n'o kɛra ne bɛ kuma iran fɛ iran bɛ sɔn aw ko k'aw tɛ se k'o dabila ko parce que o y'aw ka défaite ye donc aw ka to binkanni na ka iran de k'a minɛ ka di aw ma irisiw k'olu tɛ se k'o kɛ aw tila tun ko irisiw bɛ ka ma di ma irisi ko aw yɛrɛ bɛ ka ma di ma ne ni kɛra min ɲɔgɔn na san saba de filɛ nin aw ka ma d'a ma aw ka wari d'a ma aw ka marifa d'a ma ma di ko kuma o tɛ aw ka kuma ye aw kana aw kana don o sira fɛ aw tɛ jo sɔrɔ yen o y'o fana bila o ko ira ma iritimatɔ dani ko iran ka detura dɔrɔmu ko n'a ma dayɛlɛ k'olu bɛna iran ka sitinɛkilɛri bɛɛ gosi a n'a ka enerzi energie centrale bɛɛ gosi c'est à dire u bɛna u bɛna iran bila dibi total la o de tun ye ultimatum laban ye donald trump bolo ko ni iran o ultimatum bɛ ban bi bi ye le 23 ye le 23 troisième mois 2026 bi de zéro heure mana se o y'a ka o 48 heures bannen iraniɛnw ye repɔnsi di depi kunu o ma bi yɛrɛ kɔnɔ o ko kunu depi donald trump y'a ka ultimatum di dɔrɔn olu fana ko bɔn ko bɔn donald trump i bɛ fɛ ka mun kɛ an y'a mɛn mɛ n'i y'a kɛ i bɛ dans la sous-région in kɔnɔna mɔgɔ si tɛna kuran sɔrɔ mɔgɔ si tɛna ji sɔrɔ mɔgɔ si tɛna foyi kɛ bilen paseke ne bɛ cogo min na n bɛna bɛɛ kɛ ten n bɛna israël gosi a nima yɔrɔw la paseke sisan n ka misiriw tɛ ka se ka kunbɛn bilen n bɛna israël gosi n bɛna dubayi gosi n bɛna katari gosi n bɛna kowɛti gosi n bɛna barɛn gosi n bɛna arabisawudi gosi n bɛna bɛɛ ka kuran bon gosi k'a bɛɛ bila dibi la e yɛrɛ tɛna se k'i baranse mɔgɔ ka kuran na bilen ne tɛna détroit d'ormuz fana dayɛlɛ o ye o détroit d'ormuz ko kuma yɛrɛ o bɛ k'a bannen ye pewu sisan n bɛ k'a fɔ ko n bɛ wari minɛ mɔgɔw la mɔgɔw ka tɛmɛ mɛ n'i ye ne ka kuran bon gosi o y'a bannen mɔgɔ si tɛ tɛmɛ bilen amerikɛnw b'o réfléchir la o bɛ kɛ o ultimatum kan ka ban su in na an bɛn'a dɔn su in na n'a banna sini ni amerikɛnw bɛna min kɛ an b'o ye paseke donald trump bɛ ultimatum bila a ka baara de don a b'o bila a b'a wuli a b'a bila a b'a wuli de ala ka da ka baaraw ye mɛ n t'a ka kuma kura min mɛn tuguni sisan iraniɛnw ka côté la o de y'a to n yɛrɛ ye video in yɛrɛ kɛ n ye video in yɛrɛ kɛ kun min na o y'o ye paseke kuma in a ka diyala ne ye kojugu a diyala n ye yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a b'a yira n na k'a fɔ ko n tɛ ka fausse course kɛ kuwa n tɛ ka taga yɔrɔ lankolon na kuwa n bɛ ka taa sira min fɛ sira yɛrɛ de bɛ yen mɛnɛ i m'a ye wa donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka tugu iran kɔ mɔgɔ mɔgɔ dalen don a la ko fanga bɛ iran na mɔgɔ mɔgɔ dalen don a la ko iran tɛ se ka la ci amerikɛnw ni israɛlɛnw bolo iran yɛrɛ bɔra ka confirmation de di o bɛɛ lajɛlen ma k'o ka to ale kɔ k'ale yɛrɛ ma kɛlɛ yɛrɛ déclencher fɔlɔ kɛlɛ yɛrɛ filɛ nin ye depuis jusqu'à présent c'est à dire ni bɔkisɛkɛla fila bɛ bɔkisɛ kɛ i b'a ye dɔ b'a yɛrɛ defan k'a yɛrɛ defan ka defan ka defan ka defan ka defan ni dɔ in sɛgɛnna waati min na ale bɛ commencer ka coup porter daminɛ ale bɛ commencer ka bɔkisi daminɛ donc iran ko k'ale tun bɛ defensive de la depuis sisan depuis kɛlɛ commencer la trois semaines ale tun bɛ ka américain ka capacité de lajɛ ka encaisser n'o y'a fili ka na ale b'a kunbɛn n'o y'a fili ka na ale b'a kunbɛn ale ye fɛn fɛn kɛ nin ye bɛɛ tun ye defan de ye mais à partir d'aujourd'hui fana na américain ka ultimatum bɛ ban bi su in na min kɛ olu yɛrɛ iraniɛnw bɛna komanse ka don ofansifu la sisan olu bɛna ofansifu de lanse sisan olu ka kɛlɛkɛbolo a 80 pour cent o ma o ma o ma o ma bila marche la fɔlɔ 80 pour cent i jɔ n ka kuran fɛngɛ la n bɛna o bila marche kɛlɛkɛbolo 80 pour cent ɔriduru ma d'olu ma fɔlɔ k'u ka kɛlɛ daminɛ sisan olu ka misiri bonnaw an'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn bonnaw olu de tun bɛ ka kɛlɛ in kɛ fo sisan kɛlɛkɛbolo wɛrɛ b'u bolo iraki ko kɛlɛkɛbolo b'olu bolo iraki a bɛ a bɛ bi naani dɔɔni bɔ kelen dɔrɔn de activé la yemini kun ye kɛlɛ daminɛ waati min na houthi ninnu olu ko k'u bɛ engagé k'ale de k'o ma ko k'i jɔ fɔlɔ y'a ye yeminiw ma ataki kɛ k'ale ko k'u k'i jɔ fɔlɔ olu fana ka kɛlɛkɛbolo bɛ bi naani dɔɔni bɔ mɛ foyi ma activé yen fɔlɔ iraki yɛrɛ dama kɔnɔna na k'o yɛrɛ bɛ se ka amerikɛn ka kɔnti regile mɛ ale ye kelen dɔrɔn de activé yen o si ma activé fɔlɔ o tɔ bɛɛ lajɔla fɔlɔ ka makɔnɔ ɛsibola libanɛ olu kote kelen dɔrɔn de ye fila ou bien saba o de activé la tɔw olu olu jɔlen don ka ordre makɔnɔ parce que kɛlɛ plan kura min bɛ na sisan fo an ka dabiri amerikɛnw da la de ayiwa israɛlɛnw ni amerikɛnw fo an ka dabiri o da la de mɛ sisan israɛlɛnw yɛrɛ bɔra k'a kɔnfirime ko misiliw tɛ ka se ka kunbɛn bilen donc nin ye lɛri waati de selen san an ka an kun don kɛlɛ kɔrɔ donc ka amerikɛnw laboli k'a yira u la ko ko ye kɛ mɔgɔ min kan k'o ye erreur kɛ k'o ye erreur kɛ ko fangabatigiya tɛ kɛlɛ ye kɛlɛ ye ɲɛdɔn ye kɛlɛ ye ɲɛdɔn ye kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye kɛlɛ ye kɛlɛ ye dɔnniya kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ bɛ kalan de quoi ni ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ mɔgɔ min fanga ka bon n'i fanga ye n'i b'a tigi kɛlɛ fo f'i hakili dafalen ka kɛ i k'a tigi mɛ dɔn fɔlɔ ka ɲa ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ka kɛlɛkɛbolo dɔn ka se i ka kɛlɛkɛminɛn dilan paseke iran b'a yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛn dilan a yɛrɛ a kan ka mɔgɔw ci ni kɛlɛkɛminɛn ye cogo min na a b'o dɔn k'ale ka gurupu si ma activé fɔlɔ nin kun ye iran ye gardien de la révolution yɛrɛ ka armée de l'air ka baarakɛ nɔ de ye trois semaines nin kɔnɔ o de bɛ misili janw bon hali hali sous-marin minnu bɛ ji kɔrɔ o m'olu bila marché la hali amerikɛnw bagala u ka bato dɔ de ma ka u ka destroyer destroyer dɔ ma k'o gosi ka sɔrɔ a kun tɛ kɛlɛ la o y'o gosi k'o lajigin ji kɔrɔ o y'o kuma fɔ yan donc sous-marin d'attaquew b'o bolo bato puissantw bɛ yen nɔ minnu ma bila ji yɛrɛ sanfɛ fɔlɔ donc k'olu ma kɛlɛ yɛrɛ ta 80 pourcent o ma kɛ donc sisan ni kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛkɛla kɛmɛ kɛmɛ sara la olu bɛ 30 pourcent la ou bien 20 pourcent o b'o ka compétence yɛrɛ yɛrɛ bila marché la donc sisan désormais olu ye encaissé o ye américain fanga ye sisan olu yɛrɛ bɛna réponse daminɛ sisan k'olu yɛrɛ bɛna attaque daminɛ sisan u bɛna attaque daminɛ o kuma de jala ne ye kojugu hali sisan iran ko k'ale bɛna ataki daminɛ k'ale kun ma ataki daminɛ fɔlɔ gosili nin bɛɛ kɛra amerikɛnw ye nin bɛɛ kɛ iraniɛnw ye nin bɛɛ kɛ israɛlɛnw ye nin bɛɛ kɛ iran ko k'ale kun ma kɛlɛ daminɛ fɔlɔ u ka ɲɛmɔgɔba dɔ arime ɲɛmɔgɔba dɔ de bɔra ka kuma sisan ko désormais k'a lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma iran a bɛna ataki daminɛ o ataki yanni ka nin sɛmɛni ban an b'o jaabi di mɔgɔw ma non iran n kun y'i bila yɔrɔ o yɔrɔ i tɛmɛna yen bɛɛ kan mɛ n bɛ dugawu kɛ hali sini ala kana i jugu s'i la ala kana i jugu ta yan ala k'a to i ka jugu lamaloya mɛ ameriki cili nin yɔrɔ in na n'ameriki ni israɛl sera ka ci nin yɔrɔ in na u ka defɛti ta a bɛna kɛ kunnafoniba de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ameriki ko k'ale taara diɲɛ de ka kɛlɛ la de mɔgɔ k'ale yɛrɛ cili de ye nouvelle duman ye diɲɛ bɛɛ bolo i m'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ y'i ban ka taa a dɛmɛ paseke bɛɛ bɛ kuru kun jamana dɔ fɔ ka ye o bɛ ɲɔgɔn musalaka dɔrɔn de la sinɔn o bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn hali faransɛ ninnu ni eropeyɛn ninnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna bazumu ɛnsitale yan o bɛɛ sigilen don k'ameriki de lajɛ n'a tiɲɛna ameriki bolo yan fɛ walayi fo ka ninnu sa u tɛ sɔn ka na yan k'u bɛna kɛlɛ kɛ ɲɛmaa la wulila ivariyɛnw ka arime ɲɛmɔgɔ ani benɛn arime ɲɛmɔgɔ ani faransɛ dɔw olu t'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la k'olu bɛna fɔrisi dɔ bila sen kan ko fɔrisi tero anti terorisi k'u bɛna n terikɛ n bɛ se ka kɔnsɛyi kelen di ivariyɛnw ani benɛnkaw ma aw ye sen bɔ faransɛw sen na aw sen bɔ faransɛw sen na aw bɛ se ka bɛnkanw kɛ aw bɛ se ka kɔmɛrisi ni fɛnw kɛ aw bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ mɛ min ye ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛlɛ kɛ a kana fara faransɛw kan ka taa kɛlɛ kɛ faransɛw tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye faransɛw bɛna aw ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka tila k'u cɛ ka bɔ aw kɔrɔ faransi tɛ se ka aɛsi kɛlɛ a kelen tɛ se ka n'a kɛlɛ f'a ka pase dɔw fɛ k'a kɛlɛ bɔn n'a pasera aw min fɛ ka n'a kɛlɛ kɛlɛ laban ye aw de ta ye u bɛna aw ka jamanaw ci paseke irisiw de bɛ mali la yan nɔ irisi bɛ faransɛw dɔn kojugu kisɛ tɛna dɛsɛ mali bolo kisɛ tɛna dɛsɛ aɛsi bolo marifa tɛna dɛsɛ foyi tɛna dɛsɛ mɛ dɔɔnin sa faransi bɛna fɔ ko kisɛ dɛsɛla ubiyɛn awiyɔn dɛsɛla ubiyɛn fɛn dɔ dɛsɛla a bɛna to o bɛna o mako sa irisiw bɛ faransɛw dɔn kojugu hali ni irisiw bɛ aranfɔri de wuli ka na jigin ka faransɛw gosi yan wala u b'o gosi dɔnki a kana don faransi nɔfɛ a k'aw don ko la aw tɛ se ka aw yɛrɛ bɔ ko min na n kɔni bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna o y'o ye